mgbede ọma ndị ọma na-ege ntị ọ bụrụ na tata bụ izizi ị na-esonyere m biko ihe m chọ ka e meere m na bụ achọrọ m ka like ya follow comment ya na this page ihe m chọrọ ikwu okwu dị m chọrọ ikwu maka tata bụ gbanyere ndị na-achụ aja ọ na-adịkwa mma ịchụ aja ọ na-adị mma mmadụ ogologologologolo ịga aja ịchụ aja ọ bụla ịchụ aja ndị mmiri ọ bụla ịchụ aja uke ọ bụla nke ọgbọ na uke ọ bụla ime inye chi gị ihe ọ bụrụ ime ya ime ife ndị ichie ọ ije kpa ile ọma na mmiri ịgụrụ ọgụrụgụrụ ije mee ya ọ na-adị mkpa ọ na-edozi ndụ ọ na-eme ka mmadụ na-aga n'iru ọ na-eme ka mmadụ na-aga n'iru itinye aka n'ife ọbụla ị ga-etinye aka ọ gaziere gị ọ bụrụ na o nwere ife ị na-achọ ka ndị ichie ma chi gị maọbụ ndị mmiri ka ha meere gị ivuru ibu ịkwagara ha ha emere gị mana ife ndị mmadụ ife anyị kwesịrị ịmakwa bụ na ịchụ àjà abụlọ ife a gba aka achụ ịchụ àjà bụ ife a na-afịa anya mmiri wee na-eme o nwere otu nwaanyị bịakwutere na my instagram wee ziko mụ ihe a niile m ga-eplay ya ebe a m ga-egosi gị the picture ka ị fụ ihe na-ekwu maka ebe a o gosichee m ụmụ ihe a niile sị m na mmadụ bịa na iru be fa bịa were ife a niile o ji wee chụọ aja wee chịsa ọ chụrụ aja wee wụsa ya n'iru be ya ọ sị ka emechere nkịta nọ be fa yaba arụ ama ajụrọzi m ya na ya bụ nkịta emecheziri be nwụọ mana ihe a bụ ihe anyị na-eme ọ bụrụ na onye zikọrọ onye a ka o jee kwapụ ya bụ aja kọwara ya ọfụma o kwesịrị ịgwa ya na ife eji achụrụ aja ọ bụrọ sọ na ịchọrọ ịchụ aja ka ịnata ife a na-achụ aja maka na achọrọ iwechapụ ife ọ dị nnọọ ka ihe dịka aja ọgbọ na uke aja okporo ụzọ aja all this negative energy aja ọrụ akwụ na ụmụ ife a niile ị na-achọ iwefu ife n'arụ gị ọ iwefuchazi ife n'arụ gị i welu jee dosala onye ọzọ ọ dịlọ nọ mma nọ na ene ya ene na ọ dịlọ mma iwefusezie n'ife n'arụ gị ijee n'ụzọ ebe ị ga-edose ya ebe ọ bụ na ị ga-enwetanwu n'ebe ee ụkwụ ada aga ọ kakwudịrị gị mma kakwudolu onye ọzọ na-agafe nụ mma mana otu i si wee bulie ife a jee n'ihu be mmadụ ga tọsalị ya imechezie ka i mere ya ahụ iwechepụ gị ife ahụ nọ gị n'arụ ife ahụ nọ gị n'arụ negharị anya negharị anya ọ chọrọ iri mmadụ wee fụzikwenu ee eh, nkịta n'ebe a ọ dọkpụrụ ya bụ nkịta o wee lie ya bụ nkịta kịta nụnwa ife ahụ i doseli ọ bụrụ na ife na na ndị n'ebe a kịta amarọ ife na-eme o nwere ike dachi na anọlụzi ebe ahụ nyewezie ha nsogbu emechezie onwe gị ha nwachi ekpochepụkwa ya onwe ka ọ bụ ọnachi etere gị ọnachi etere gị na-ajụzi na-asịzi na dibịa mere gị ihe anụnwa emeterọ gị n'ọzi na ife a na-eme n'ọdịnala igbo bụ ọcha si bute ọchọrọ si bute ife niile ha ka ha tago mgbe gboo na o nwere ndị bụ ndị ọ na-abụ achụcha akwacha aja kwacha aja akpọ ndị ahụ ọbụlụ ndị ahụ ndị ga-abịa bulu aja bufu mana kịta anyị na onye ọbụla na-emezi ife niile ma dibịa na-ada agba afa na-agba afa ma ndị na-ada alụ ọlụ mmiri na-alụ ọlụ mmiri mana ka anyị na-eme ife ka anyị jirikwanụ ọgụgụ isi anyị ka anyị jiri akọ na uche wee na-emekwanụ ife amarọ m na o nwekwere ike ọ bụrụ na onye mekwere nya bụ ife aghọtarọ ụdịka ihe o wefụrụ n'arụ maka ọ dị nnọọ ka ụfọdụ n'ime anyị na-afụcha ụmụ ife aja niile a na-achụ ka ife egwuregwu anọlugo m na mm, ofu enyi m nwoke nọla ebe ọ na-eme ife akwali ọmụmụ jụcha nya bụ akwa eji wee jụcha ya bụ akwali ọmụmụ maka akwali ọmụmụ wa n'afa na ọ na-ewe iwe ewere akwa jụchaa ya bụ ee akwali ọmụmụ jiri akwa ahụ wee zie ya bụ akwali ọmụmụ iwe ka emechee ya bụ ife nwatakịrị a were akwa ahụ mawaa ya n'ilo ọ sị ka ọ mawara akwa ahụ nkịta nọ be fa jeje lacha ya bụ akwa ka ọ lacha ya bụ akwa o melu afta izu na anọ ee ya bụ nkịta adalụ bụrụ ife nwụrụ anwụ wich na mmụnwa na-ekwu okwu bịalụ na be fa mfụzie nkịta ka nkịta na-adagharị na-adagharị nsịzi kezi ife na-eme na ọ sị m na ya bụ nkịta jelacha akwa eji wee zie akwali ọmụmụ iwe na ekwesịrị ịma na aja o nwere aja niile a na-achụ nwere ife kpatara eji achụ nya bụ aja a na-achụ aja ka iweta ife a na-achụ aja ka ibupụ ife ọ na-abụzi ibufuchezi ihe iburu je tọsaziri onye ọzọ n'iru n'iru be ya ọ dịrọ mma na kịta nụnwa anyị na-eme ife ọdịnala ihe nchọ ka anyị na-ama ihe nchọ ka anyị na-eme bụ na onye na-eme ife ọ mara ife ọ na-eme onye na-eme ife o sie ife a n'anya onye na-eme ife ọ na-eme n'ụzọ ziri ezi na o mechie ya gaba onye ọzọ ọ bụla ife ọ ya-abụ o mechelụ tọsara onye ọzọ onye ọzọ ayabazikwe ihe ahụ o dose na ọ kwa nya ka nsị ka mbịa ka ozi nchọ ka mbịa zie ụmụ igbo tata nụnwa anyị na-asịkwa nke onye chiri ya zela ya gazie